eh do kọkenele anyị kedu anyị na-ada anụwa na ndị igala si ebe a ndị nwa sikwa ebe a kedu ọ bụrụ na ha si ebe a wee pụọ kedu ife mere asụsụ ha ji wee du iche na nke anyị
igala esiro ebe a igala na ndị jukuns bụ ovu all our people here migrated from Igala land ọ ba na-afabricate those things na ndị olu ndị a na-akpọ ndị olu bụ ndị bi na mmiri mm-hmm. ba niile bụ Igala stock all migration anyị na Igala nụlụ ọgụ

anyị wetara ba wetara oji nya ngwu agịrịga nke a ndị dibịa na-eji Mm. anyị nwa weta alọ bụ ndị Igbo wee mee settlement after that settlement the children bịa settle na Igbo anyị na ba bụrụ
Oh. Oh, oh. Ndewo. Ee, eh, nna anyị kọkenere anyị um, ebe ọ bụ nọọ ebe a ka ndị na-akpụ alụ si wee pụ maka ọ bịaziere n'anị Igbo anyị bụ ụmụaka amaghọzi mgbe anọ ọnụ ọgụ kedu ife dịka ndị gboo si wee debie mgbe ọ dị na gboo kedu ife na ife bụ mmadụ mee ndị gboo kpọrọ ife alụ
ife alụ bụ nwanne dinaa nwanne alụ ka ọ bụ anyị akpụrụ ya alụ ọ bụ na nwa mmadụ nwere ike o ejicha ọnọdụ ọnọdụ n'arụ nne ya alụ ka ọ bụ ife na-constitute alụ bụ abnormalities things that are not supposed to happen that happen they are numerous orinne wụ ife alụ
nna okay Na. ụdị ụdị ụmụaka kịta na-eje bute ọgwụ na-eme all sort of things rituals onye mesie those things ya eboomerang and ndozie onye kwe ndozi then anyị akpụrụ ya alụ dịka ndị a na-eme 419 before nke a bụ ka akaligo 419 no rituals ka ba na-emezi ife niile a bụ ife alụ and it will tarnish the, the population of this youth today na-eme na ba na-akpa ego
Nna anyị ndewo mana abịalụ n'etiti anyị bụ ụmụ agbara ọfụ enwe ndị kwe na ndị ekweghị n'ife gbasalụ ịgwọ ọgwụ a anaghị ekwu ụfọdụ wee na-asị na ndị gboo gwọrọ ọgwụ ụfọdụ na-asị na ndị gboo amaghị ife bụ ịgwọ ọgwụ kọwakenere anyị ife ị nwere ikwu n'okwu a ndị gboo na-eme omenanị omenanị abụrọ ngwa ọgwụ omenanị dị iche ngwa ọgwụ dị iche omenanị bụ what the people believe and o nwerọ onye na-eme omenanị clean enwe problem abịa na be anyị a ana anyị a as the place ndị Igbo bu ụzọ settle bụ a very holy place ana anyị na-egbu mmadụ like some of these people na-eje ele ana mmadụ ọ na-eboomerang later it kills o nwego so many persons m maalụ ị ma a nụrụ ọgụ anyị ncha rapụzia be anyị gbasịa ọsọ ba nachiete some of the people nwe anị amarọzi mụ nna ba dị ọzọ ndụ amarọzi ebe ana nna ba dị some people bido lebie like my neighbor here I told them na ebe a na-egbukwa mmadụ those of them bụ my friends m gwalụ about it none of them is alive today o gbusiri fa ncha ka nke mere now and anyị nwere evidences of people mejọlụnụ ndị na-asị asị for instance na mmadụ mere ive eziga ba ba je achọpụta the truth ba fụ the truth rapụ ya ọ ive a sọ na be anyị a o gbusiri ive ọ bụrụ na o gbusiri ive nọ na the generation no more exist here na except ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ba mụtara anụ somewhere else eji elota na ba existing so all these things are ive alụ obodo a na-asọ ndewo nna anyị dịka ọ dị na gboo ehe gboo gboo mmadụ naabọ si n'ofu ụmụnna pụta enwere ike ịnụ onwe ha mba mana abịazialụ kịta ụfọdụ si na na steeti nke ha na enwere ụdị ife dị etu ahụ na alụ ka ọ bụ
alụ ka ọ bụ maka na ovu okposi ka ba nwere one ancestor ka ba nwere e nwere ike nụ onwe ha.
kedu ife e nwere ike ime dịka ndị ndị megolo kpagolo ụdị agwa a? maka na o nwere ndị na-ekwu n'obodo ha na ụdị ife a dị na a na-eme ya ive m malụ a na-eme na be anyị a bụ for instance ee mmadụ naabọ nwere ike meet n'ezi ba amarọ na ba dị related ọ bụrọ related bụ ovu ụmụnna no related bụ distant relation nke anwa ka ndị be anyị na-abịa eme ive sukpuo ya ka ya abụzina alụ nke ba anụgo di na nwunye mụta nwa ma ọ bụrọ from ovu ụmụnna no for instance ọ bụ na ikwu nne ya dị ebe a mama ya bụ onye ụmụnna ị ghọtago Mm. ha ejezie were nke ndị igbo ji eme sukpuo ya tụọlịa ive e si wee nụrụ onwe ba maka ba amarọ wee mee But na ọ bụrụ nwoke si ovu ụmụnna ụmụ ba naabọ nnu ji o menurọ ive a na-eme bụ na o nwere ndị ya ga ba amụtazi nwa edebe ụmụ ba nwaanyị ọ nọdụ be ba mụba nwa that's a different thing a na-enwe ya n'ala Igbo Mm. nna anyị ka m kpọchighakwa gị azụ n'ebe dabawu eli na igbo nọ Mm. ebe ọ bụ na nnukwu nna nna ka i si kọwa ya bụ dabawu wee duru eri ha wee gbadata kedụzi ka afa anyị na-aza igbo si wee pụta
ị na-anụ ya the word igbo bụ an adulterated word of hebrew igbos hebrew hebrews igbo nwe bụ an adulterated word of hebrew ebe o si pụta dị ọhụrụ
nna anyị ka m jụagba gị ofu ajụjụ tupu anyị gaba na ebe ndị ị ga-edu anyị ga ee ụfọdụ ndị ọgbara ọfụụ anyị anyị nwere kịta na-eme na ha bụ ndị ọrụ mmụọ na-eme omenala ka anyị si etu a tinye ya na-abụ onye debe ọfọ o ji alụ ọrụ o buru baịbụl nke ndị oyibo na-akpọ baịbụl tụkwasị ya ọ if- kedu ife ị nwere ịkọrọ anyị ignorance ignorance mm. and ignorance abụrọ excuse to the law nọ na omesi omebe ike so anya ma na oge omebe mm. but eh, achọ m iji onwe m wee nye gị example enwere m a brother mụ na ya si from the same man nwunye m nwanyị but our mother is different mm. and uh, ọ dị very good he likes money so o nwe somebody anyị na ha nwere okwu anị Mm. because it's a very old family anyị nwere anị ri nne mụnwa dey insist on what i think is right ọ join ndị nwe ego is against me mụ na ya were na-enwe nsogbu na-akpọzi ya e nye m ego m gbuo onwe m that's the name i gave to him mgba ndụ nyanwa si na ya ga-akpọ ọjị anị ya ọjị omenanị Mm, ka ndị Igbo si eme mm, onye bu ana aja anị abịagoro onye gosiri awụsa ọjị na olile kpọbịa cheta aka azụ over the whole issue he lasted for only one week and he died you understand mm. so these are the things na-eme ife which people don't know